emele m gị interview ya nwere testimony enwere m testimony ehe ama m na emele m gị interview nwere testimony akwa abịabu- abịabugo m na nke gị abịa m ime testimony na alụgo m di
after m mechara gị interview
ehe onye ị nwetara nọ na this live stream ee for how many years ka ị nwetara ịnọ na di na ee for how many years ka unu lụrụ o teberọ aka um, last year ka m bịara mana ọ this year ka m lụrụ onye lụrụ gị o mitiri gị ebe a ee biko achọrọ m proof and I'm not joking about it nene aka m na anọzi m na be ya nene ya ebe a
ya fon ọ nọ live hold on a sị gị nye ya fon ka m jụọ ya ọ nọ ebe a nene ya ebe a nọ nye ya fon mee ka asa m na ọ chọrọ ikwu ifere na-eme ya
but ọ na-esi ọ no listen wepụta e- e- enwere fon ọzọ i ji ee so na ị bịara my live stream m mee gị interview

ọ ya na-ekwuru gị okwu ee so what is there now that na ime- m mecha gị interview chineke ebunye gị di ya amarọ m why ọ chọrọ igosi iru ya amarọ m ọ kwụọla ụgwọ isi gị ehe so why didn't you let me know
edere m gị now. i dere m nwa ee
edere m gị evidence gosi na ọ kwụọla ụgwọ isi gị

tọrọ nke ihere na-eme ya gị na ya onye tọrọ Nya tọ m.
bros ihe ọ wụ engagement ka e mere gị engage ọ wụ wedding ka ọ wụ marriage ka ọ wụ engagement Emego ha naabọ. E- a- akwụọla ụgwọ isi gị mee ma traditional marriage Ee.

Sir? elee ihe ị bịara nga nwa ọnụ ya wụchaba m ọnụ otu ị wụsara ọnụ ka ikpu nnama elee ihe ị bịara nga Sir, achọrọ m achọrọ m nwaanyị m na-alụ sir. Sorry kwuru. ị chọrọ nwaanyị ị na-alụ Yes, sir.
otu ihu gị na igbirigbe ọnụ gị ha otu ịsaba mana ihe ọ- ihe ọnụ ka efere efere e ji ebighe ndị okenye nri lekwe nga lips gị ha

enwere ụjọ shrine na-atọ gị ele otu ị dị nwoke ọma ị nwere husband for me ị nwere di for me ị wụ dibịa ka ọ wụ eze nwere o nwere ihe ị chọrọ i- i- ihe m na-eme o nwere ihe ị chọrọ iji ya eme achọrọ m di Sị ya na-apụta

oke abịara m ịchọ di
ị bịara ịchọ di dewe fon ahụ n'ala gị bili ọtọ gị lara m azụ m agwa gị ihe ị ga-eme ugbu a oke egburula m oge
fesie kamera ụta fesie kamera ahụ ụta fesie ya ụta bịa were kamera Chineke agba gị ọkụ fesie ya ụta
Good evening, Bishop. were kamera gị baa inside ebe m ga-ahụ gị onye eriri eri onye eriri eri baa inside
Okay.

were fon gị a jide n'aka ike gị na-enweghị yiri latrị nke bịara nga bịa isi m ike ị na-enweghị yiri latrị nke bịara nga bịa tụgharịrị m welie otu aka gị elu ọsịsọ ọ kwa ị ma na ihe ọbụla m mere ebe a ga-aba na soshal midia niile Ee. ama kọmiti gị n'aka ori paịpaị ị bịa tomorrow my moderator will take charge bugote gị elu mechie anya gị ị ga-repeat after me Okay. mee aka gị otu a mee ya otu a ka onye na-achọ iwere di ya Emela m ya.
Oripa yo Dịpa ya oo.

abụọ eji m abụọ abụọ eji abụọ for how many years ewo ofu ka ọzọ rị 14 ka ọzọ rị 2
ọ different men mụrụ ha ee ị mụrụ different men nwa ee Okay. Ị bịara ka m mee gị nta. Ee. Ele ebe ele nga a nọ mee gị nke mbụ nwa nke mbụ ị mụrụ ele nga a nọ ị nọ tụta ime. Ọ n'Imo steeti.
Nke abụọ ele nga ị nọ tụta ime.

ga-enye abụọ kedu abụọ asị m gị gbaghara o
asị m gị gbaghara o otu a m na ugbu a
otu m nọ ugbu a
achọrọ m di nke onwe m ka ọ bịa achọrọ m di nke onwe m ka ọ bịa di kachasị di

oripa ya oyo ma m ma eme ma m amahị eme ya nagide m ma m ma eme ma m amahị eme ya nagide m
awụ m ọmụ nwa aga m na-amụrụ ya nwa awụ m ọmụ nwa aga m na-amụrụ ya nwa
ka m kwuru ya wụ otu ọ ga-adị
Okay. Thank you. ya na echi gị bịa the main interview na ka ugbu a wụ nke e mere gị na-awụ Oh, thank- a na- a na-achọ case gị dị very very difficult a chọrọ ikpe ịnapụta gị ikwupụtala ihe ị chọrọ Okay. ị na-aghọta nwoke ọbụla bịara to you ma ọ nwere ọnụ ushi ma ọ nwere body odor mee ya accept nna nna akwa ị chọrọ ịza aha o biko onye ndị tụwara gị makwa enweghị ụgwọ isi a kwụrụ gị n'isi gị olo olo
enweghị okay a just ataghị ahụ gị ataghị ha mee gị abandon nweta nwa akwa ya ee ma ahụ eze gị ị wụ onye ebe
Imo State.
Ebe na Imo. Owerri North. Ebe na Owerri.
Uratta.
Uratta ekwuola na ndụ gị nna ọwa ahụ obodo ọ ya so gị Uratta ekwuola na ndụ gị my sister ihe nọ nga ahụ wụ echi gị abịa nna hmm?

aha ya bụ Chinedu Chinedu Chinedu ee ele mgbe e ji chilie gị ụkwụ atụwa gị ime ọ n'abalị ka ọ n'ụtụtụ ka ọ n'ehihie ọ n'abalị n'abalị
akwa ịdịghị ime ugbu a mmeghe gị ntara akwa ịdịghị ime
Olo, olo adịghị m ime. ee Olo adịghị m ime, adịghị m ime.
enwele mgbe ara gbarala gị Olo.
Olo ara agbabila m before.
ị dị afọ ole Arị m 30 years.
Ọrụ ụfọdụ. Ọ dị 30 years

abalị ahụ ọ tara gị ọ ṅụrụ Action Bitter ka ọ wụ Erujeje
enweghị ka ọ ṅụrụ
enweghị ka ọ ṅụrụ Onye ka ọ ṅụrụ taa gị? Mm.

Anọ m Cotonou. Anọ m Benin Republic.
Benenga. Ee, akụkụ Badagry.
Mmiri ara ọ gbagha gị n'ara.
Olo. Mmiri a na-agbaga ha. enwere infection ị pa Olo. enwere ka ị gwọrọla
Ee, before. Ọ nọọna ọdụ. ele ọrịa ị gwọrọ ihe ọ wụ gonorrhea ka ọ staph ka ọ wụ coccus ka ọ wụ gwa m gwa m gwa m gwa m ihe mere ihe gbatara

likiri m ụmụaka ọ ya ka m ji amụga ahụ a na-eshi ushi olo olo o shi ga-ahụ ushi
ebe i shi anyụ mamịrị o koro eko olo o koghị eko
enwere mgbe ihe tụrụ gị nga ahụ i shi anyụ mamịrị ya gbapuo dịka mmiri mmiri ihe gbapuo ya ya ala olo olo achịma m ọchị na
Ee,

Bọdụ ike gị ọcha na-ere ole ere ole ị bịara nga bịa kpasu m iwe na. Ụmụaka ahụ na-esendịrị gị ego. Yes, sir.
Ọ ka na-esendị ego m ugbu a.
ee o je send ego ha abụọ ha ma na different men mụrụ ụmụ a ee ha ma ị ka na-ata ha ma ugbu a olo
anaghị m ata nne gị na nna gị ha sịkwana gịnị mgbe a tụwara gị ime
Ee, mgbe m mgbe m ri ke abụọ na enweghị ihe ha kwuru because ha sị etoola m na ama m ihe wụ ihe ọma na ihe wụ ihe ọjọọ
chidi na ị wụ onye ebe

Emeka ego lọgwọ sị ele ego tele. Okay.
Akwụkwọ ji atọ gị. Olo. Enwere ụmụ gị n'ime ndị ka unu mụrụ enwere nke wụ imbecile.
Olo.
Olo. Enwere nke akwụkwọ na-atọ. Olu. Ị mara echi. Ee, ọfụma.
Ụmụ nwoke ole tarala gị kemgbe ị pụtara ụwa?
Ha bụ ise. Ise cha. Mm. A ta gị ị je ị je anyụ ị je eti mkpu ka ị je ebe akwa.

ee e. blood group gị o positive kpọọ phone number gị
090 60 ị watchịchala ya ị watchịchala ya kwa kwa i zuole ike ị watchịchala ya mana ị ma na ị dị wicked come on subscribe for that place sị gị subscribe o chineke agba gị ọkụ subscribe like ya gị share ya ya ọwara ya agba gị ị watchịcha ya gị gba nkịtị gị just nọ gị just nọ watch ya takuchie eze gị pụọ for what subscribe o for this place chineke agba gị ọkụ 090 60 93 33 96